Agus caithfidh muidne, mar a dúirt mé, fís nó treoir a thabhairt dúinn féin, cad go díreach na héilimh, cad atá á lorg againn anois, cad atá á lorg againn i ndeich mbliain, cad tá á lorg againn nuair atá muidne i gcumhacht ar an oileán ina iomlán, nuair atá muidne i rialtas, cad iad na rudaí atá muidne chun a bhrú láithreach agus conas mar is féidir linn an togra mór atá againn, athréimiú na Gaeilge, a thabhairt chun críoch. Caithfimid, dar ndóigh, bheith réalaíoch, praiticiúil. Níl muid i gcumhacht, so conas mar is féidir linn na haidhmeanna seo a bhaint amach? Caithfimid chomh maith bheith raidiceach, mar ní gá ach féachaint ar an stáit ins na fiche sé contae atá, or a bhí ar a laghad mar aidhm nuair a bunaíodh é, athbheochan na Gaeilge. Anois, an aidhm atá acu ná an dátheangachas a bheith i gceist. But, theip orthu, in ainneoin an bá a bhí ann i measc an phobail, agus atá fós ann, theip ar an Stáit an Ghaeltacht a chaomhnú agus cur leis, theip orthu tacú le ceartaí teangan Theip orthu tacaíocht le oideachas trí Ghaeilge mar ní gá ach féachaint ar an Ghaelscolaíocht. Ní hiad an stáit a mhol iad sin, ní hiad an stáit a thug an t-airgead sa chéad dul síos. Bhí ar tuismitheoirí agus lucht na Gaeilge, eagrais na Gaeilge, na scoileanna a bhunú ar dtús, agóidíocht a dhéanamh agus ansan fuair siad aitheantas. Mar a gcéanna ins na Sé Chontae. Tá an státchóras na fiche sé contae anois namhadach in a lán bealaí ar an Ghaeilge. Agus caithfear é sin a athrú, sin ceann de na rudaí eile a chaithfimid díriú isteach ar, conas a dhéanaimid Gaelú ar an státchóras, ar an státseirbhís. So tá obair mhór le déanamh agus an rud atá mise ag impí ar daoine ná nuair atáimid ag cur na plé-pháipéirí seo mar atá inniu, nó na dréacht-pholasaithe le chéile, go mbeadh daoine sásta iad a léamh agus a dtuairimí a chur ar aghaidh, athruithe a dhéanamh, moltaí a dhéanamh. Mar níl an t-eolas ar fad agamsa, ag Gráinne, ag Séanna nó na daoine eile atá tar éis an ról a ghlacadh ar a haon ar a laghad tús a chur leis an bplé seo agus tá súil agam laistigh de 6 mí go mbeadh muidne in ann dul chuig Ard-Fheis Shinn Féin agus doiciméad éigin a chur os comhair na hArd-Fheise sin gur féidir linn a rá, bhuel, seo polasaí Gaeilge Shinn Féin, agus seo atá i gceist againn, agus is féidir linn cur leis bliain i ndiaidh bliana ina dhiaidh sin agus go mbeidh go mbeidh an polasaí is fearr ó thaobh an teanga de againne. Agus ní hé gur just polasaí é, go mbeadh muid ag obair dá réir ins na comhairlí ceantair, ins na cúigí agus ar i measc ár gcomhairleoirí i dTeach Laighean, i Stormont nó pé áit ar féidir linn a cumhacht a bheith againne gur féidir linn an polasaí seo a bhrú chun tosaigh. Ní mé chun níos mó a rá ach amháin go n-impí mé ar daoine just an stró breise sin a chur orthu féin. Tá 'fhios agam go bhfuil gach duine gnóthach ag déanamh céad rudaí but impí mé oraibh, léigh na doiciméidí seo, Tabhair bhur dtuairim, agus ansan beidh muid in ann teacht le chéile arís agus a rá, bhuel, ar a laghad, tá obair éigin déanta againn agus go mbeidh muid ag cur leis sin de shíor. Is cuimhin liomsa nuair a tháinig mé isteach i Sinn Féin ar dtús, ceann de na fáthanna gur chuaigh mé isteach i Sinn Féin, cosúil lena lán i mo dhiaidh agus a lán romhaim, ná go raibh, an meas sin ag an páirtí ar an Ghaeilge go raibh réabhlóid i measc poblachtánaigh ins na Sé Chontae go háirithe ag tarlú ó thaobh na Gaeilge de agus go raibh mise den tuairim go mbeadh mé in ann ról éigin a bheith agam ag cuidiú leis sin agus thar na blianta d'éirigh liom agus d'éirigh le a lán daoine anseo dul chun cinn beag a dhéanamh ó thaobh na Gaeilge ina cheantair áitiúla. Ní gá dul siar 20 bliain ó shin i mBéal Feirste, cad é an feachtas a bhí againne ag an am maidir le comharthaí bóithre, maidir le kind of na bunscoileanna nó na naíscoileanna. So tá a lán céime glactha againn ins na Sé Chontae agus fiú ins na 26 Chontae ach caithfimid anois féachaint